chacha igbo kwenu chachacha igbo kwenu anambra kwezuonu onye unu na-anụ onu ya bụ his royal majesty eze ndị igbo south africa obi of gauteng igwe mba naabọ obi of obi ndị eze his royal majesty eze ndị igbo south africa ee maka na many people dị dị na-asị onye a na-asị eze ndị igbo kere ihe o jighị eyi traditional eh, cloth mana m na-eme vidio mwute adịrọ m edress ọfụma akwa m- ndị eze m karịrị akarị mana ana m enwe mwute ị fụrọ anaka m kwuru okwu mwute ejighị m ada otu anwa ndị were kwuo okwu anwa biko nke onye chiri ya zere nụ ya mara nwoke mma ya mara ndị igbo mma ya mara nwaanyị mma ụmụ igbo unu ga-adị n'iru unu ga-adị ndụ kaa nka ọnwụ ike abụrọ oke ndị igbo ọnwụ mberede abụrọ oke ndị igbo ebe onye ọbụla nọ na ndị igbo ga-anọ ọfụma ihe onye na-achọ with obi ọcha ọ ga-enweta ya ka chukwu chukwu kere ụwa chukwu a na-afụ anya chukwu abịama gọzie ndị igbo n'ebe ọbụla ha nọ na- na mpaghara ụwa na naijiria site n'afa chukwu abịama bụ onye nwe anyị M wee sị ka m kene his excellency gọvanọ obianọ na ọ nụrụ mkpu ndị ndị anambra na-eti na ọ nụrụ mkpu ndị anambra were bịa ka o mechapụ iru ndị Anambra na mba ụwa ka ndị ụwa niile ma ndị Naijiria ma na ndị Anambra bụ ndị na-emesi business ike na ndị Anambra ejighị ritual achụ ego na-ekene obi of Ọnịcha ineba ihe m kwuru anya obi of Ọnịcha ị ga-adị may your throne last forever His Excellency Gọvanọ Obianọ ị ga-adị ndụ kaa nka ihe ọbụla ị na-eme Chukwu gọzibe gị daalụ na ị nụrụ olu ndị ọ ya bụ lead- good leadership na ị na-anụ olu ndị ị na-achị ị na-eme ihe ha kwuru ọ ya bụ ị na-achịta enwerọ onye enwerọ opposition ọbịa bụ onye enwerọ ndị iro mana gị bụ willie obianọ na-achịta ọfụma for ịnụ olu anyị nwa ya maara gị mma ya maara ụmụ gị mma ya maara famili gị mma daalụ rinne na imechi imechi nwoke a na-akpọ onyeze jizọs na-agba ụmụ nwoke baa ya ọtọ na ụmụ nwaanyị baa ya ọtọ na mmiri na-ezisasị ya na soshal midia n'ụwa niile a kpụrụzie ndị Anambra n'ọnụ na ihe ndị Anambra na-agwọ bụ sọ ọgwụ ego na-asịkwa Obi of Ọnịcha ana m ekenekwa gị dịka ị na-enebara ndị na-aka ụka ihe ọbụla onye na-eme na Ọnịcha anya ka ihe ha na-eme ka ha na-eme ya n'ụzọ ziri ezi onye na-agọ mmụọ gọọ mmụọ n'ụzọ ọgọ mmụọ onye na-eme pastọ mee ya n'ụzọ pastọ ihe ị na-eme mee ya n'ụzọ kwesịrị ka e si mee ya ọ bụrọ iji egwu eji eji gwa- eji egwu wayo onye eze jizọs na-egwu wayo

ndị a niile most of them abụrọ ndị Anambra achọghị m ịkpọ afa onye obodo onye si mana ndị a niile bịara Anambra ịchụ ihe ha na-eri ọ bụrọzi ị na- ị nọ na Anambra na-egwu onye ọbụla wayo ọzọ ị chọọ igwu wayo laa na steeti gị ị chọọ igwu wayo laa steeti gị jee gwube ebe a gọvanọ be ụnụ na eze nọ na be ụnụ lọv laik ya ya i gwube ha

eh? abuse of children and women ọ bụrọ ife anwa ka anyị na-ekwu even this man eh, ka dị proud sị na ya na-arịọ biko biko ka ọ na-arịọ which means ọ ma ihe ọjọọ na-eme o jide ego ndị Anam ndị naijiria ọ na-awụ na mmiri sị na ha na-agba ọ wụa o jee kpokọtakwa ụnụ afụrụgo na onye a igwu wayo ka ọ na-egwu ọ wụa ego na mmiri o jekwa kpokọrọ ya onye mazi mgbe o kpokọtara o nwere onye marụ kama na ọ ya na-akọnfezi ma sị na ebini ọ na-anapụsị ndị mmadụ na e nwere ndị na-ebukọrọ ebini ahụ na mgbada mgbe ebini a na-agbadakwa e nwee ndị e debere ya na-ebukọrọkwa ebini ebini e bujere ebe ahụ onye na-anapụzi ndị mmadụ ego na-agba ezigbo moto na egoro ebe o bi na Nkpọ na ebe ọ na-egwu wayo na Nkpọ iji gosi na onye wayo ka ọ bụ onye eze jizọs kwa ngwongwo hapụ Ọnịcha jee ebe ọzọ

Our money is not newspaper. Our money is not ordinary paper. That is fraud. This man is committing fraud. O jee Ọnịcha, o sere moto a na-ere n'Ọnịcha. O jee Ọka, o sere moto a na-ere n'Ọka. O jee Ihiala, o sere moto a na-ere n'Ihiala. O jee Lagos, o sere moto a na-ere n'Ihiala. Jee na Abuja, sere nnukwu moto a na-ere n'Abuja. ọ sị onye South Africa nyere ihe ọ sị onye Dubai nyere ihe ọ sị onye Indonesia nyere ihe ọ sị onye Asia nyere ihe ọ sị onye Lagos Abuja nyere ihe e nwekwu onye nyere ihe ahụ ọrụ ha dị eri eri ọ na-arụba gị na line na-arụpụgo gị na line ọ rụba gị line wage ndị 419 ka ka pastọ gara eji egwu wayo biko ihe onye ọbụla ji ejekwara ụka ka o chegharịa i je ka i chegharịa gbakpuo n'ebe a na-egwu wayo and eji m ohere a wee na-agwa ụmụ okorobịa na agbọghọbịa na Lagos ebe ọbụla i bi na Naịjirịa na ebe ọbụla i bi na abroad kwụsịzie na ije na-ajekwu ndị rituals ndị ji wayo edefraud ụnụ ị chọọ ịchọ ihe na-eme gị n'ọdịnala chọọ ezigbo ndị ọdịnala mee ihe chọọ onye na-eme gị ị chọọ ịchọ ya na-eche ụka chọọ ezigbo prọfet ọ bụrụ eji ezire na fesbuk achọ ndị dibịa a na-egwu wayo onye ọbụla bụ pastọ onye ọbụla bụ prọfet onye ọbụla bụ dibịa were tinye na fesbuk is a criminal a fraudster ee ọ fraudster ka ọ bụ ana m asị unu chegharịa ka nna nna ha were gbaghara unu ala igbo chebe ndị igbo ala igbo disgrace ndị na-edisgrace ala igbo ala anambra chụba ndị na-eme mpụ na anambra steeti gọvanọ Obianọ ọ ga-adịrị gị mma na eke dịrị gị mma na oye dịrị gị mma na afọ dịrị gị mma na nkwọ ọ ga-adịrị obi ọnịcha mma obi ọnịcha ị ga-achịka nka ị chịchaa onye ị sịkwa chịbakwa mma mma nụ ndị igbo ya daara ụnụ mma anambra ya daara ụnụ mma nke onye ya ezere ya chirinu aka m bụkwa nwa ụnụ nwoke bụ onye anambra steeti from orumba his royal majesty eze ndị igbo south africa eze na-achị ndị igbo niile na ndị naijiria bi n'ala South Africa mfu eziokwu a ga na-ekwu akwụ n'eziokwu ndị pastọ na-eme mpụ chegharịa ndị dibịa na-eme mpụ chegharịa ndị amụma chegharịa unu ejezina Facebook na ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọma ọrụ ọma gị ga-achọta gị ezigbo ihe ga-achọta gị omemma na mma yi ana omenjọ na njọ yikwa ala ife i metere i were isi gị buru